maybe ọ bụ na m disagree with otu i si achọ this actualization of Biafra land um, onye ọbụla nwere idea onye ọbụla nwere his or her own tips at the end if I'm making sense comment if I'm not making sense please still correct me amicably before I forget ama m na enwere ndị chiri echichi na-ene anya ihe onyonyo a so nke onye chiri ya zelu ekene m unu ndị Igbo ibe m ndị nna ndị nne ndị ụmụaka ndị ụmụ ikorobịa ndị ụmụ agbọghọbịa ka onye chiri ya zelu biko ọ nwanne gị bụ Ekene and achọrọ m n'ihe onyonyo a ka m kọwaa ka o si dị m n'obi o nwee ike make sense like i said before onye ọbụla chọrọ Biafra onye ndu anyị bụ Nnamdi Kanu ọ nọ na mkpọrọ ọ nọ na nga and ọ na-asuffer dị o nweghị onye ga-asị na ọ na-eri rice and beans na ịnọ na mkpọrọ amaka tufia ọ jọgburu onwe ya ọ bụghị mana ọ na-eme ya with hope na ọ ga-adị mma and i pray na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma i pray and believe looking forward that we will achieve it in the name of god mana mgbe ụfọdụ it will look like we are selfish ewena iwe i will be very a little bitter and brutal to this truth m chọrọ ikwu mgbe ụfọdụ dịka anyị ha dị selfish ọ wụ ụlọ mmadụ dị ihe a ọ ndị mmadụ ka edebere homeless ife a Before I continue, let me first of all show you some of the messages that brought about this video. As you can see, some of the messages I got, some of them were fine, ụfọdụ na-ekwu nke na-ese okwu mana ha ncha niile dị good ha ncha dị important um, ke ha ke ha let them know what okay now you look up here this uh, brother or sister say if you don't like the way we are doing it tell us the way you like us to be doing it so that we can get Biafra ha ncha niile adọ harmless um, harmful ha ncha na-ekwu ihe ife ga-eme ka obodo dị mma now o kwere ọzọ screw here talk like a brave man which way do you want to get Biafra please tell us your own way if you don't support the way it is going

not just one city or one state as Biafra anyị nwere ihe niile anọghị anyị nwere Ebonyi state ụfọdụ n'ime ha aghọtara ihe a na-ekwu anyị nwere Delta side anyị ọ bụrụ na ewetukwa ha na good plan ọ na-adị ka rain it will soak everyone gradually before ị ma ihe na-eme o soak onye ọbụla everybody will indirect and direct join the struggle

the dialogue and quarrel onye ọbụla mara na anyị chọrọ Biafra ma nwa e bu n'afọ ma ndị nwụrụ anwụ onye ọbụla mara onye ọbụla dị ndụ mara na anyị chọrọ Biafra in fact ma ndị Yoruba ma ndị Awụsa mara na Biafra is one of the i lee anya 2017 Nigeria treats us like slave but we but is biafra the answer yes biafra bụ the answer mgbe nna onye ndu anyị Nnamdi Kanu nọ ya this 2017 he was doing everything possible to introduce the ideology to make us to know what he actually wants what we are fighting for yes biafra is the way but how onye ọbụla na-ekwu maka how kee ka a ga-esi wee mee ka ọ dị possible nọmba one ahụ ji weta bụ dialogue dialogue with ndị maka na o nwekwere one thing m chọpụtara ka m na-eget older bụ na ndị ndị anyị na-alụso ọgụ abụọkwa ha nwa ji anyị n'ala ọkwa ndị west the westerners bụ ndị the west bụ ndị meaning bụ ndị colonized anyị before those people who stopped the actualization of Biafra ndị stọpụrụ ya for one selfish reason or the other ha ji maka ya stop ya ọkwa ha nwa ka ji anyị because ị wọchịa the old story Yakubu o nwebe mgbe o nwere any interest to say no to Ojukwu he accepted but when he returned home from Aburi a sị ya no nekwe nekwe nke a mere nke a because it's against their own interest for them for ị chọrọ na inwe your own country i nwere your own country they have nothing so ife mere anyị mgbe ahụ Ojukwu ji mechasịsịa emezina ife a sị anụzina ọgụ bụ na ọ ka mma na e tritiri gị like slave god forbid ọ bụrọ our portion m- karịa itriti gị like corpse ọ ka mma na ị na-ata afụfụ than ị nwụrụ anwụ ọkwa he who fight today and run will live to fight again tomorrow and nowadays fight abụrọzikwa ụdị nke mma na egbe ọzọkwa i fugo ihe a na-eme na Ukraine i fu ka be ha si wọrọ mkpọmkpọ ebe kee ka ị ga-esi wee nụso onye karịrị gị ọgụ amamihe anyị nwere dịka ndị Igbo bụ iwere aghụghọ ọ bụrụ na aghụghọ ka a ga-eji wee nye e were aghụghọ sorie bụ ime ka ndị niile ndị buru anyị ụzọ ndị okenye niile a soro na this movement and the easiest way to do it is using dialogue because mgbe ụfọdụ i nee anya anyị bụ ndị youth ndị na-achọ ihe a na-ebu ya n'isi i fu ọ dịka ndị okenye akpọ na kpumie akpumie you be asking where are the old ones where are they una come dey as if they don't want it no ife a na-atụ egwu ihe a na-atụ egwu ya bụ the fight ife ọbụla a ga-anụrụ ọgụ before ị mara ihe na-eme they will weaponize hunger they will use everything available because ọ bụọkwa ndị Naijiria ka anyị na ha na-anụ ọkwa ndị ọcha ndị mara na ha karịrị anyị and ọ dị ka anyị amarọ afụfụ ndị a tara abụọkwa ife e ji ọnụ ekwu eso m na mbụ mbụ ndị na-ebu ya n'isi ye ye ye ye ye m wee nata ndị mpa m ewetiri m kọọrọ m akụkọ esoro m na MASSOB mgbe Uwazuruike na-ewu ana mgbe ahụ Uwazuruike na-ebu ya n'isi nọkọta m na ọgbatuo mgbe ụfọdụ anyị na-eche na misunderstand the man as if na ọ nara ego nka nka nka onwe na onye jidere ya mgbe ọ nara ego mana all those allegations nwere ike ịbụ eziokwu mana ihe m chọrọ ikwu bụ na ọ gbatụ natara ndị MASSOB mgbe aha mgbe aha ka ọ na-ewu mgbe nke m ka ọ na-ewu kịta na ọ bụ IPOB mana mgbe aha ife m bie n'isi tuo ekerie mana my dad bịa kọrọ m akụkọ and isiokwu ya akụkọ ọ kọrọ m bụ na dead lion I mean, uh, um, uh, living rat is better than dead lion in other words ọ kakwa mma na ị ka nọ ka rat dịrị ndụ than ị bụrụ lion and ị nwụgo mgbe eje gụba history wee wee gụba akụkọ a kọrọ ma ndị nọ ndụ mgbe ahụ ma ndị ka nọ ndụ kịta ị jụọ ha ha ga-agwa gị even onye ndu anyị mbụ Ojukwu na onwe ya nwere ife o kwugasị mgbe ahụ dịka ọ na-eregret that fight why o ji eregret bụ na ọ marọ na ndị ya na ya na-eje ịnụ ọgụ ndị ọcha because dị ihe ha na-eme and kịta ọ bụrụ na ya amaghị mgbe ahụ kịta ị mara kwesịrị ịma na o nwerọ ndị ga-anụso gị ọgụ na-abụrọ ndị ọcha because nnwere onwe anyị bụ ọdịda ha nwa ojukwu amarago o nwere lot of video na-ekwu maka ebe o kwuru sị no more fighting it is better dialogue nwoke m a na-akpọ Gowon bụ puppet and anyị ma na kịta ka eke nwere the main puppet in the system onye na-achị kịta ma nke a weere mandate by force ọ na-abụrụ puppet ka ihe ha ji tinye ihe dị ya na-abụghị ka o nwee ike mee ife ha kwu so one of the major lesson anyị ga-amụta na nke mere eme ndị ndu anyị ndị bu ụzọ nụrụ ọgụ ndị nna anyị ha nụrụ ọgụ wee nwụrụsịa bụ dialogue because enweghị ihe dogbo onwe na ịmara onye ka gị yes biafra worth dying for but after you've died will it be achieved ndị niile efuru nụrụ ọgụ ndị a ndị ụmụnne nke m ndị nke m nwụrụ n'agha ka nkụ mana anyị enwetara ya enwetara ya still ha ka ji anyị jide anyị na mkpụrụ amụ anyị ka nọhazi naijiria anyị aka still nwetabeghị biafra mana ha anwụsịa ke assurance i nwe that na abụ na a nụ ọgụ kịta ha tikposie be anyị dịka mgbe ojukwu nụrụ nke ha ka ọ ka nweduru nụ choice chance wee wee mobilize ya ndị ya na ya ga-anọ kịta ka e ka esi amobilize ọ kịta anyị dị divided anyị dị too divided that na we will hardly unite and this is what we are hunting for obodo nna a na-akpọ Germany ha na-anọ etinye ife onyonyo ee fim ndị nụrụ aya mgbe gboo nke Hitler kọsụrụ ha na-anọ ha etinye ihe eji etinye ya bụ ka ndị agba ọfụụ wee fụ ife mee mgbe ahụ wee mụrụ ife so that ka ha ghara ịbanyekwa n'agha ọzọ never again will they fight ọ ife ha na-ekwu why because na aya jọgburu onwe ya look at ife afụ here ọ sị i looked for death but i could not find it a nigerian town revealed the brutal civil war 50 years after it ended now ife na-eme anyị ka na-emerịta anyị ka chọrọ m ka ihe ata aka ihe na mgbakọta okwu mbụ nọmba 1 bụ dialogue dialogue with ụmụnne anyị ndị na-aghọtarọ ndị ejigoro ego ghasaa brain ndị west jigoro so many tricks wee wee divide ya between anyị nwa na anyị ha nwa enwetarọ taa a ga-enweta ya echi until e nweta ndị ahụ ka anyị ncha soro at least ọ bụgodoro 70% of ndị nke anyị mgbe ahụ amara na anyị adịgo ready e nwekwara ndị okenye ndị ụmụnne anyị ndị na-atụ egwu why a ga-ejeriri kpakọ ha nso chigbo ọnwụ a ga-emegide until ha esoro ọ ịmata ihe ha ji atụrụ egwu o nwere ihe na-atụ ha egwu ọ ya mere a na-akọ akụkọ okenye okenye like this woman ma ndị ọzọ dị iche iche m fụgasị n'akụkọ n'ihe history news ha na-atụ egwu ha sị gị nnaa ka cheregodo na ihe a na-ekwu maka ya na abụhọkwa otu anyị si afụ ya makwa na ụfọdụ ka nọ exile nke anụ anụ since ụfọdụ ka nọkwa exile ụfọdụ ụmụnne anyị ebihọzi na be anyị ebihọ n'ana Igbo taa ma ndị zara afa ọzọ a ka na-eme mkpokanata anyị abịakwa ka anyị were the same formula e uzuru before so as a new biafrans the new system anyị ga-eme understand go the power of dialogues anyị mee that convert ya the same energy into dialoguing with our relatives our brothers ndị mere disagree kedu ihe ha ji atụrụ egwu megodo understand na anyị ncha niine chọrọ the same thing the same goal ka onye ọ wụ na-achọrọ onwehọ biafran blood na-achọrọ biafra because ife ọ ga result bụ killings if you don't embrace dialogue at all costs because dialogue dị n'iche n'iche You know, so the opposite of it will quarrel, and quarrel will result to killing, and innocent people will be dying. Even the kee ihe bụ innocent e nwere onye dị innocent because anyị ncha chọrọ ya mana mgbe ị ga-eji ghọta ihe a na-ekwu bụ ị jee mee interview ndị a na-lose chara ndị nke ha because emego ya o nwere one boy o bi Germany nwanne ya naabọ ụmụnne ya naabọ nwụrụ na mgbe MASSOB mgbe ha jere be Nnamdi Kanu ihe ọ chọọzịdị ikwute okwu maka ife a na-ekwu maka Biafra maka ọ bụrụ gị na-ahụ eburu ozu onye ọzọ ọ dịka e bu ukwu nkụ ọ bụrụ na mgbe ejide gị na-ebe gị ofu ụkwụ mgbe a ka ị ga-aghọta the pains the agony ị ga-anọ na ya a ga-ekwere gị kwuo okwu mgbe a ka ị ga-aghọta that na e nwekwanụ ike nwee otu ọzọ a ga-esi wee achieve ife a ọ dị ka mmadụ ya asị sị na agụụ na-agụ ya na ọ chọrọ iri rice wee buru nke na-elu ọkụ wee sunye gị n'ọnụ suwaa gị ọnụ ị chọrọ iri rice mana e tii gị nke dị ọkụ n'ọnụ wee sujuo gị ọnụ ị ka ya eriritọ rice a ihe eriritọ ya keezidị isi ndụ ị dị a ga-enweta biafra mana gị na ndị gị na ha so wee chọba biafra anọọzi ọ bụrọ na ha kara nka wee nwụrụ anyị enweta biafra mana ndị nwa bụ ndị biafra anọọzi maka otu a na-eme ihe a na-eme na Ukraine keezi ndị nwa na-azọ ana Ukraine obodo aghọrọna mkpọmkpọ ebe ya bụrụzie be anyị dị nwa obele ofu atomic bomb ha ga-drop anyị agwụ anyị abụrụzie ndị exile obodo adị mma anyị apụba mụnwa na-ekwu ihe a nọ Germany enwere ike gịwa na-ege m nọkwa ofu ebe nọrọ ebe ọzọ maka ị nọrọ be anyị ị ga-aghọta that na onye onye agụ onye onye rijuru afọ na-achọ na-achọ ebe ọ ya-ana ana wee wee zuru ike anyị chere Peter Obi amara ife he got his election won he won O wee wee sị mba na ọ ga-eji nwayọọ wee soo ife a ọ chọrọ ka onye ọbụla lose ndụ ya ọ chọọ chere onye onye ọ ga na-asụ isi kwarapụta anyị ncha ga-akwa ma mụnwa ga-anụ unu anyị adị m atụ egwu ana m ebu ihe n'isi mana ka ị na-etolite ka ị na-abụ okenye okenye mara ife na-eche echiche dialogly ọ bụkwa just ịdị emotional with ihe ị chọ ị ga na-echekwukwa i chee iru i chee azụ ife ọ bụla ị na-achọ na ndụ a ị naghị eche iru eche azụ ị dịkwa dangerous because you might sacrifice everything around you just to get something so those things around you is what made you ihe ọ bụla ị na-achọ o nwere one boy o jewere ịchụ ego anyị ncha nọ Germany ya ọ naruo eh, ọ nọ here because na o nwerọ akwụkwọ n'oge papa ya nwụọ mama ya nwụọ ụmụnne ya naabọ anwụrụ ha dịzie sọsọ ofu ọ naruo be ha ya bekata akwa dịzie so depressed isi ya turn why isi ya ji turn bụ na there is ndị ahụ o ji maka ha wee pụba ije chụọ ego o nwezi onye nọ isi ya turn ọ wịba ala as I'm talking to you a ka na-ebu iri ife ọbụla anyị na-azọ anyị na-azọtakwanụ ya ọ bụrọ sọsọ gịnwa ga-eme enjoy ọ kwa gịnwa na ndị ahụ niine ga-anọ okirikiri gị ga-eme enjoy ọ bụrụ na a bịa mee nwante na ọdị ọdụ onye ọbụla efusisie anyị awọzie mkpọmkpọ ebe family etisaa ị ya-anọnwuzi that your country that your biafra land you won't be able to stay there ekwubugo m ya before ihe ndị na-achụ anyị ọsọ abụrọ ndị awụsa nke o ji abụ ndị yoruba because ndị yoruba ga-eje bi be anyị ndị awụsa gakwa na-eje bi be anyị ndị na-eme ihe a anyị mara ha that leads me to plan to point number two m ji number two m ji bụ ihe ahụ ha ji maka ya jide anyị n'ala ọ bụrụ na anyị jikọtanwu onwe anyị ọnụ ama m na onye ọbụla a ga-esonwu at least 70 percent anyị jikọtanwu onwe anyị ọnụ anyị ejee n'ebe ahụ ihe ahụ mere ya nna m n'isiokwu isi sekpụ ntị ihe ahụ mere ha ji na-a fight anyị that particular place e jee destroy ya and they don't think don't, don't act as if you don't know what I'm talking about ebe ha na-amị mmanụ e jee there tii ife ọ gbaa kpo ugboro ịtọ na ma ọ bụ ugboro ịnọ gbarisie ife niile a dị there ha akwara mgbe ahụ ha ewere onwe ha achọ dialogue mana kịta otu ọ dị anyị ga just na-egbu onwe anyị for nothing ndị be anyị sịrị na ị tụrụ eh, ọka tụnye n'ukwu gị na ọkụkọ abụrụ ọgbọ na ama m ị mata ilu a ka m kọwakwuo ya ọfụma ị tụrụ ọka ya mkpụrụ ọka n'ukwu ọkụkọ ana-eso onye kpara nkụ ahụhụ sịrị ngwere bịara ya ọrịrị maka na Chineke ji ife gbasara oil wee gọzie obodo anyị even when you don't want it even when you don't know they will come after you and o so n'ife eji ya destroy anyị o ji o so n'ife eji maka ya wee wee tisa onye ọbụla ma history Nigeria or Africa as a whole ha na-eso anyị ka esogbu ọ ka na-emeritọ so let's assume logically ọkwa uche nke uche onye adị ya njọ let's assume na i jere ebe a kịta ya mebie mgbe ahụ ama ha ma ego ha tinyere ebe a ha nwere ike na-erizinzi somehow o nwere ike o mee ha ha teta n'ụla ha fụ na this thing ha na-eme because ihe a na-eme anyị bụ to disenfranchise us ha kesasịa anyị onye na-ekwu nke a na-ekwu n'elu nke a na-ekwu n'ala anyị agaghị adịzi n'otu mana the first success anyị ga-enwe bụ somebody ga-eji dialogue unite anyị ọ bụgodoro 70 percent kịta sef anyị ndị kwere ya anyị gbasasịrị ka ka akwụkwọ ụkpaka or ka mkpụrụ ụkpaka sorry anyị gbasasịrị everywhere o nwerọ ndị ma ihe ndị ibe ị bịa na one family enwe disunity ị bịa na the same village enwe so much disunity and the only thing that will do it is first dialogue to unite because ọ bụrụ na anyị aghọtara onwe anyị onye ọbụla chọrọ ị fụgo attack m na-enwe na comment section anyị chọrọ m Biafra a na-eme m attack why anyị ji wee chọọ kwuo nke gị onye ka m na-ekwu ife a kịta and if you disagree comment on the comment section because ọ bụrụ na anyị unite nwuo through dialogue not through quarrel because ị nwere ike isi ah nobody is doing quarreling but ndị mmadụ ji quarreling na-eme ife a they are attacking each other how much more a na-egbu ị na-egbu nwanne gị eziokwu na anyị nwere so many sabotagers anyị nwere ndị bụ ndị bụ ọsụ imi ndị na-ele ụmụnne ha na-adịsa ihe ọ bụla bụ they will always disagree ndị ahụ nọ na 30 percent ọ bụrụ na anyị nwee nwuo 70 percent ga-eso na this movement anyị enwe otu obi the second step m na-eweta bụ eje mebie ihe anụnwa ha rụrụ ọ ha kwapụ because ọ bụrụ na ha kwapụrụ instead anyị nwee fight ha anyị ajoinzie na-anụso onwe anyị ọgụ because e nwere lot of people ndị na-ebenefit from this whole thing ha na-ewere the crumb that fell out of the table those crumbs ụmụ mkpụrụkpụ nni dapụtara dị na okpuru tebụl ya ka ha na-epik and ha dị satisfy with it mana ọ bụrụ na a ga-eji dialogue wee wee jikọọ ma ụmụnne anyị ndị a ndị a ọnụ ndị na-eme refinery ndị na-eme all these illegal refinery ee eh, gịnị ka a na-akpọ theft na ndị otu a ga-emenwu ihe n'ọ ịchọba fọmula mgbe ọ bụla onye ọbụla tinye anya fụ na ife anụnwa bụ the only hope a ga-emenwu anyị na ha esoro the moment anyị na ha soro then ha ga-ama ka a ga-esi ọ bụzi sọsọ hanwa nọ ọ bụzi ofe nkupu now let me round up with my number three because of time it is called prayer chere ka m kwuo because ama m na anyị ekwezi na prayer mana ana igbo a tọrọ ntọana ana igbo n'enu ekpele ọ bụrọ ekpele nke chọọchị because nnamdị kanu na onwe ya na-ekpe ekpele a sị sị gị kwuo onye na-azọ ya ndụ taa ọ bụrụ chukwu chineke chineke abịama ọ chukwu awa anyị na-ekwu maka ya don't be confused chineke bụ ofu chukwu anyị na-akpọku bụ ofu ị kpọrọ ya n'afa jizọs o ị kpọrọ ya n'afa ezechitoke abịama ị kpọrọ ya n'afa whatsoever chineke bụ chineke chineke pụrụ ime ihe niile and onye sị gị na chukwu anaghị anụ onu anyị asị asị ọkwa chineke anwụ ka kepụrụ obodo ahụ obodo chineke gọziri ọ ga-eji aka ya debie anyị bụ ụmụ chineke o doro onye ọbụla anya afa niile anyị na-aza kọnektịrị na chi ekene dịrị chukwu afa m nke gị nwere ike ọ bụ chukwu gozie chinyere chi mere nke a chi mere nke ọzọ anyị aga-abụziri ụmụ chineke wee wee wezire aka anyị nụwa ọgụ a mba nụnụ chineke pụrụ ime ihe niile ga-anụrụ anyị ọgụ mana before o mee ihe anyị ga-ewere ọgụ nye ya n'aka o bute ụzọ ọ bụrụ na chineke bute ụzọ ị ga-afụ ya and ị fụ ihe na-eme n'ụwa taa o doo gị anya na chineke na-anụrụ anyị ọgụ look at one or two mistakes ha na-eme bụ clear signs na chineke na-anụrụ anyị ọgụ ihe a na-eme na Ukraine bụkwa chineke na-anụrụ anyị ọgụ because mụnwa ekene kwetere n'ọ otu i si na-achọ ka ị ga-esi wụọ onye ọzọ mmiri ọkụ mmiri ọkụ ahụ na-awụ gị kristianiti emebighị omenana ndị igbo like ịgọ ọfọ ọ ịga na ọnụ arụsị nke in the area of ịkpọ iweziri okwute mere chi mana ọ bụrụ ịkpọku nna anyị ha ndị nna anyị ha ndị mere ọfụma ndị nna nna nna ochie ancestors o nwere mgbe Christianity eh, mere abolish ị gee ntị ndị mara awa ọjị na-awa ọjị ị ga na-anụ the sentence the phrase the meaning of their words o nweghị mgbe ọ gbasara arụsị in a way ọ gbasara nna anyị ha ndị nụọrọ anyị ọgụ because today e nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị kwere n'ihe ndị ancestors ha mere mana ị ghọtachara ya mgbe ụfọdụ anyị aghọtafee ihe ha mere ha believe na chukwu okike abịama nke kere enu igwe na ana nke kere ụwa niile dum ife jupụtara anyị obi taa bụ arụrụ ana obi ọjọọ ịgbaso ụmụnne gị ama nzuzo dị iche iche ọgụ nzuzo dị iche iche ejiro aka ọjọọ awa ọjị ị ga-ejide ọfọ eji m ọfọ ji ogu i jide ọfọ i wee gwa chineke ife ị chọrọ kwere na ọ ga-eme ncha bụkwanụ ofu in a way ma ndị na-eje chọọchị don't condemn others let them pray the way they pray let ndị Sabbath pray the way they pray ndị na-agọ ọfọ a na-agọ the way they do maka a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ onye ọbụna ekpee ka o si mara a mara na onye ọbụna kwụ na ekpere ka m ji mere point number 3 m iji ebe ọbụna ndị Igbo na-eme ife ekpere ka ha ji ebido emeghị nne na na-awa ọjị ya bụ ijide ọfọ ndị nna anyị ha ndị buru anyị ụzọ bịa nụọrụ anyị ọgụ chekwube ndị mmadụ n'emume aha chineke bụ chineke depend hapụ ihe civilization a butere anyị a kpọọ ya colonization mana e nwere ihe o- a- I read history o nwere ihe m chọpụtara n'ime my history surprise um, ihe m nweta as a surprise na history a sị na malaria gburu ndị ọcha mgburi to the extent na a kpọrọ Nigeria the white men grave the grave of the white men why malaria bịa gbuo ha gbuo ha gbuo ha ha agbafụsịa so o nwere mbọsị m nọ na-atụgharị uche m fụ na malaria ahụ gbuga ndị ọcha abụrọkwa just malaria anwụnta ahụ bụkwa ndị nna anyị ha ndị ancestors ọkwa ha nwa bịara tara ọnwụ tinye ndị a n'isi in one way or the other the ancestors were there busy fighting on our behalf chineke afụrọzi ihe ọ ga-use o use mosquito ha ncha na ọsọ ya mere ha ji fụọ Nigeria otu ọ ra ha jee nọrọ na South Africa nọrọ weghara obodo ndị ọzọ dị iche iche mana the Nigeria ahụ ka ha chọrọ from day one ebe ahụ ka ha jisiri ike chọrọ ịnọ mana o kwero ha e bokwasị ya mosquito who told you na ọ mosquito ke ka ha si wee gbafụsịa ha gbafụsị gbanasịa be ha hapụzie ndị ndị be anyị ka ha chịba anyị n'ụdị na ọ ha nwa na anyị nwa na-achị onwe anyị mana ọ ha nwa tiri ndị ahụ na be anyị na-eme ife niile ha na-eme kịta mana sọsọ na ngwụcha okwu m sọ ihe m chọ ka anyị ghọta bụ na ọ bụghị ihe na-eme anyị esiro be anyị ihe na-eme anyị si obodo ndị ọcha and o nwere mgbe anyị ga-eji normal hand otu anyị si eme ya mpịtọ mpịtọ mpịtọ ee eh, onye a na-ata afụfụ e gburu onye adebe ọ bụrụ na o nwe ihe mere nwoke m a n'ime nga kịta ka ihe anyị ga-ekwu echi niile e nwetazie biafra awatchigo m many film m fụ ebe the actor the main the main person fight gide na ngwụcha ọ nwụrụ e mezie that thing actualize anaha m adị happy na the ending story of that film just like ihe anyị na ha eme ojukwu anwụgo so many people anwụgo enwere m ụmụnne ọtụtụ ndị nwụrụnụ ka nwekwa ụmụnne ndị friends ndị na-efugasị efu kịta anyị ncha ya-efuchazie before anyị amara that na ihe anyị this formula quarreling will not make it work ebe ọ bụ na ha ji aghụghọ na-eso anyị ka anyị werekwa aghụghọ so ha number one in summary bụ dialogue first of all dialogue with our people ka anyị nwee ike nweta ofu obi na otu ike ha wee wee move isi ije second thing bụ anyị nwa itirisi be ha ya ife a ha rụrụ na be anyị sorry ihe a ha na-arụ na be anyị ebe ha si ewere mmanụ etirie ya destroy ya ya number 3 bụ anyị nwa iche iru chineke ị na-achọ ya n'ụzọ omenala ị na-achọ ya n'ụzọ chọọchị otu ọbụla i si chọrọ achọ ya n'ụzọ ịwa ọjị n'ụzọ ịkpọku ndị nna nna anyị ha otu ọbụla i si onye ọbụla ghọta ibe ya ihe a chọrọ bụ okwukwe aka gị dị ọcha i kwuo chineke aza because na achọrọ m ka video a dị ogologo o nwere ihe ọzọ m ji maka ya chọọ ihe m chọ ka ị fụ ebe nnamdi n'onwe ya sị dị calm achọrọ m ka obodo anyị dị calm nụrụ

calm and very, very peaceful. We are fighting to defend our people. Not to kill them. Not to kill them. Yes. We are fighting to defend them. That's why I'm here. Yes. And we continue to do so. Otu e si eso ya ndị mmadụ because ihe na-eme ihe a na-abụ ndị kwe ma ndị ekwena. Biafra land is not calm. Ụfọdụ na-efu, a na-efu aghara aghara. A kpọọ ya politics, a kpọọ ya disunity, a kpọọ ya disagreement. keezi ihe a na-azọ this misunderstanding so dialogue bụ anọ ife mmiri na otu anyị si esie na ana m aghọtara ya onye ndu anyị bụ Nnamdi Kanu kwutu ghọtarọzi ihe na-ese ọ ghọtazi ihe a na-eme ụfọdụ asị sit at home ụfọdụ asị esit at home o nwere ihe a na-akpọ dialogue a ka enwe ndị chọrọ ka anyị nwee dialogue kịta Igbo enwe eze ọ bụrụ problem so mana ekpele ịkpe ekpele ga-eme the same way nna anyị ha si wee lụọrọ anyị ọgụ chụpụsịa ndị ọcha n'ana anyị otu a ka ha ga-esi wee chụpụsịa ndị ọjọọ niile a ndị a bu obi ọjọọ nwere ndị a mụrụ mụọ ajọ mụọ ekwensu the same time he will deal with them God will definitely deal with one all of them and this Biafra land will be actualized mana achọrọ m ka e mee ya actualize without igbu ndị mmadụ ka e gbusịa ha mụ na onye enwerezie Biafra ọ ife mụnwa na-ekwu maka ọ gwụna ka ọ ra m n'ọnụ I pray and believe you understand me so I, I also believe I will contribute and m ga na-eweta ihe gbasara Biafra because I'm a Biafra edego m thesis maka Biafra actually na university na Germany and I will continue to do my best from the little way I understand ka ọ dị n'ụrụ ka e mesịa nọrọ n'udo bye